Scéalta Aesop. Gréagach ab ea Aesop. Rugadh é timpeall 600 bliain roimh ár Slánaitheoir. Daor ab ea é. D'insíodh sé a chuid scéalta do na daoine móra a bhí ann lena linn. Seo cuid de scéalta Aesop, agus chífir go bhfuil an múineadh atá iontu chomh fíor fós agus a bhí an lá a insíodh iad don chéad uair riamh. An Dornán Slat. Bhí fear ann fadó agus bhí cúigear mac aige. Bhíodh na mic ag troid lena chéile i gcónaí, ionas go raibh an t-athair bocht cráite acu Ghlaoigh sé chuige orthu lá agus thaispeáin sé dornán slat dóibh agus ceangal gad orthu. Dúirt sé leo, an té a bhrisfeadh an dornán ina dhá leath trasna go bhfaigheadh sé a chuid ar fad aige nuair a bheadh sé féin ag fáil bháis. Rug duine acu ar an dornán Lúb sé é agus chas sé é, ach theip air é a bhriseadh. Rug duine eile acu air agus chuir sé ar a ghlúin chuige é, ach theip air é a bhriseadh. Rug an tríú duine air agus chuir sé faoina chois ar an talamh é, ach má chuir, theip air é a bhriseadh. Theip orthu go léir é a bhriseadh. Ansin rug an t-athair ar an dornán. Scoir sé an gad agus bhris gach slat ceann ar cheann. Féach, a chlann ó! ar seisean. Nuair a bhí na slata dlúite ar a chéile, níorbh fhéidir iad a bhriseadh, ach nuair a scaradh ó chéile iad, briseadh iad gan aon dua. Is é an scéal céanna agaibhse é. Má chuireann sibh le chéile, ní fhéadfaidh aon duine an lámh uachtair a fháil oraibh. Ach má thagann fuath eadraibh agus má thugann sibh droim láimhe dá chéile, gheofar an lámh uachtair láithreach oraibh. Scéalta Aesop. Gréagach ab ea Aesop. Rugadh é timpeall sé chéad bliain roimh ár Slánaitheoir. Daor ab ea é. D'insíodh sé a chuid scéalta do na daoine móra a bhí ann lena linn. Seo cuid de scéalta Aesop, agus chífear go bhfuil an múineadh atá iontu chomh fíor fós agus a bhí an lá a insíodh iad don chéad uair riamh. an dornán slat. Bhí fear ann fadó agus bhí cúigear mac aige. Bhíodh na mic ag troid lena chéile i gcónaí, ionas go raibh an t-athair bocht cráite acu. Ghlaoigh sé chuige orthu lá agus thaispeáin sé dornán slat dóibh, agus cheangail gad orthu. Dúirt sé leo, an té a bhrisfeadh an dornán ina dhá leath trasna, go bhfágfadh sé a chuid ar fad aige nuair a bheadh sé féin ag fáil bháis. Rug duine acu ar an dornán. Lúb sé é agus chas sé é, ach theip air é a bhriseadh. Rug duine eile acu air agus chuir sé ar a ghlúin chuige é, ach theip air é a bhriseadh. Rug an tríú duine air agus chuir sé faoina chois ar an talamh é, ach má chuir, theip air é a bhriseadh. Theip orthu go léir é a bhriseadh. Ansin rug an t-athair ar an dornán. Scoir sé an gad agus bhris gach slat ceann ar cheann. Féach, a chlann ó! ar seisean. Nuair a bhí na slata dlúite ar a chéile, níorbh fhéidir iad a bhriseadh. Ach nuair a scaradh dá chéile iad, briseadh iad gan aon dua. Sé an scéal céanna agaibhse é. Má chuireann sibh le chéile, ní fhéadfaidh aon duine an lámh uachtair a fháil oraibh. Ach má thagann fuath eadraibh, agus má thugann sibh droim láimhe dá chéile, gheofar an lámh uachtair láithreach oraibh.